by Victor Okorocha of Igbo Network all the way from Florida. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for Chimezie Okorochukwu. MC Ndewo. Oh, Okorochukwu, not Okorocha. Um, enwebeghị m ọkwa gọvanọ dịka ị nwere. ndị Igbo kwenu igirigi ndụ ụnụ ụnụ ndị ala anyị ekelee m ụnụ ọkọ akụkọ bụ maazị Chimezie Okorochukwu adụọkwala ụmụ Igbo ọdụ ọzọ ka ha gbuo ijiji na iwere asụsụ na omenala Igbo tụnye n'ọhịa ma na-erikwa okwu bekee ka ji ọcha ọ bụ nze injinia Jonathan Okafor mere mkpọku a na ọgbakọ ukwu nke ndị Igbo niile bi na Amerịka nwere na Dallas Texas n'ọnwa atọ gara aga nze injinia Okafor bụ onye isi oche rụrụ ọrụ ka ọgbakọ nke abalị a gaa werewere oge a nọ na ya tara aka n'eze wee kwuo sị ụfọdụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekpofuola asụsụ na omenala Igbo ka ntụ ogoro ma meekwa ka ọ danye n'ọhịa ọ sị ụfọdụ ndị Igbo anaghịkwa achọ ka ụmụ ụwa mara na ha bụ ndị Igbo site n'ịgbanwe aha ha na aha nke nna ha ma meekwa ya ka ọ daa ụda dịka nke ndị ọcha o wee sị na ha na-ahapụ ịza Chukwuma zawa Chuck ha ahapụ Dimgba zawa Dimson sitekwa na Okereke ferezie na kenisi ebe ndị e ji Dike mara aha nna ha ka nọ na-azakwa Dyke ka nke a na-ewu ụfọdụ ụmụaka Igbo ndị nwoke na-etolite etolite na-atụkwa isi ka nwaanyị kụrụ ihe ntị butukwa efe ụkwụ ha ebe ọha na eze na-ahụsị ịba ha yi n'ukwu anya ma na-agazi ije ka bịa gọrọ arụsị mana otu ihe pụtara ìhè ma kwụrụkwa ọtọ ka ukwu nkwụ bụ na nwoke ibi dakwasara afọ otito bịakwa tuo ya ọ bụrụ na ibi egbughị ya afọ otito agaghị hapụ ya aka maka ihi na ọ bụghị ka ihe nracha si amị nze injinia Okafọ bere akwa arịrị gbasara otu ụfọdụ ụmụ Igbo bi n'ala Igbo si achọsi ike ịsụkarị nwa bekee ala Amerịka na bekee ha maburuzie ekwentị kpọzie nwanne ha bi n'Amerịka i gee ntị nke ọma ị nụ ka ha na ịsụ olu ala Amerịka na-akụ ọkpọ nke ka njọ bụ na ha ga-anọ ebe a na-asụ olu bekee Amerịka credit ha ji akpọ agwụ n'ike mgbe ha ga-ekwubeghị ihe ha ji maka ihi ya wee kpọọ o wee gwa ọha na eze ka onye ọbụla tinye aka ịhụ na asụsụ na omenala Igbo dị ndụ ma na-aga n'ihu agwala nwoke na nwaanyị bụ nwa afọ Igbo amụrụ n'obi bi n'ala Amerịka ọzọ ka ha hapụ ịkpọ onwe ha honey darling na sweetie dịka ndị ọcha maka ihi na ọ bụghị ihe nna nna ha zara mgbe ọ lụrụ nne ha onye mere mkpọku a bụ injinia Tony Ọfọ Akajiugo nke mbụ na Ụmụduru Egbeagụrụ nke dị n'okpuru ọchịchị Ọnụimo mgbe o jere njem nzukọ ga-ewetara ụmụ igbo bi n'ala amerịka ịhụnanya na udo nke ezinụlọ n'obodo minnesota dị na minneapolis n'ọnwa ise gara aga oke anụnọ chetara ụmụ igbo bụ ọha na eze ndị na-ege ya ntị na mgbe ochie n'ala igbo nwoke na-egosipụta ịhụnanya ya pụrụ iche site n'ụdị aha obi ịhụnanya nke ọ na-enye nwunye ya o wee sị aha dịka ndị a obi die enyi die ọ masịrị die na ugo die na-eme ka mkpụrụ obi nwanyị malite gụwa egwu ọṅụ mgbe ọbụla ọ nụrụ aha di ya na-akpọ ya o kwukwara sị na mgbe ochie ahụ di kpọọ nwunye ya obi die ma nyefekwa ya otu ọrụ anụ n'aka ka o were sie nri ezi ọchị nkịtị agaghị ekwe obi die fụọ ọkụ ma ka ọ dị ugbu a n'ala Amerịka nwoke kpọọ nwunye ya sweetie ma nyekwa ya ụdị ọrụ anụ ahụ ka o were sie nri nwunye ya amalite gwawa di ya sị na ọ bụ na ọ maghị na anụ ahụ ga-ebutere ya high cholesterol, diabetes, hypertension, na obesity. Gị bụ onye na-ege ntị ị sị na ahụ nsogbu ịlụ di na nwunye dakwasịrị ndị ọcha na ala Amerịka abụghị ọrịa lezie anya atalị bụ therapist fụ ọrịa ọkụ ka anya dị ya ebe ọ bụ na ajọ ndine butere ute abaghị mmadụ injinia Ọfọ dọkwara ụfọdụ ụmụ nwoke ndị Igbo hapụrụ ime nwunye ha obiọma kpawazie agwa ka akata ji kpọpụ ntị azụ odogwu aka na ntị o wee yọọ ka nwoke ọbụla were nwunye ya ugo eji eje mba maka ihi na agụụ ihe oriri anaghị egbu nwoke ezi ọchị na-awa nwunye ya mgbe ọbụla ọ nụrụ olu ya e zigarala ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye kwuo uche ya n'ala Amerịka bụ Republican Party maọbụ GOP n'aha ịchafụ ozi ka ha kwuwaara ọha na eze na ụmụ ụwa ma ha ọ tara akwụ ka ọ bụ eze ha dị gbasara nkwutọ ikpe emo na erubeghị isi n'ebe onye isi ala Barack Obama nọ maka ihi na Ọkụkọ na-atụ ntụ tụkata ntụ aghaghị ịtụta icheku ọkụ. Nsogbu a malitere mgbe onye isi ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Republican Party na-anọchite anya obodo Kentucky. Nwoke ahụ debere ihu ka nkịta tara agbụsị bụ Mitch McConnell ṅụrụ iyi na ya ga-eme ka ọchịchị Obama bụ egbe yi akwa n'ala nkịtị a sị na nwoke na-eje mkpochi nderi abalị n'ajọ ọhịa aghaghị izute ụkpara ụmụ ndị mmụọ ka ọ dị ugbu a ewu na ọkụkọ na-amaghị aka ekpe na aka nri ha dịka Joe Sixpack Sarah Palin Rand Paul na Ted Cruz ejirila ụtụtụ chọwa ewu ojii mana ọ bụghị izizi anyị hụrụ ndị Awụsa na ụta maka ihi na atanị sị na onye sịrị na ọkụ ya fụọrọ Mitt Romney mgbe Obama mere ya ihe o mere John McCain abụghị ọrụ onye ahụ gbata ọsọ ọsọ ọsọ hụ ka anya si acha ya mmee mmee ugbu a ka nke a na-ewu akara ogori nwaanyị oji ọnụ egbu ọjị ọ nọrọ n'ụlọ mara ihe zụrụ n'ahịa bụ Michele Bachmann ahapụlarị ebe a na-echi ọzọ jewe ebe a na-arụ agwụ maka ihi ihe ọ sọrọ nwa dibịa ya gwọọ onye ara otu ihe ọ ga-agwọchapụ ya kpamkpam bụ ịyọrị nkwa n'okporo ụzọ naanị ya iji wee kwuo eziokwu ọ dị mma inwe onye ara n'ime obodo mana ebe nsogbu dị bụ na ezinụlọ onye ka ya bụ onye ara ga-esi wee pụta agwala ndị dibịa bekee na ndị kemist ala naijiria ka ha kwụsị iji drip mmiri nkịtị agwọ ndị ọrịa ọ bụ dọkịta Cecilia Ozichukwu mere mkpọku a mgbe ọ na-agwa ndị dibịa bekee niile dị n'ala Igbo okwu na mahadum nke Naijiria dị na Nsụka na njem nzukọ maka ahụike mmadụ n'ọnwa atọ gara aga odogwu nwaanyị a gbarụrụ ihu wee kwuo sị na nke jọkarịrị udele na njọ ma sikarịa nkapịa n'isi bụ ka ọtụtụ ndị dibịa bekee a si ewe ndị nọọsụ eliza na-amaghị bịa rie ji n'ọrụ ilekwa ndị ọrịa o wee sị maka ihe nke a onye ọrịa ṅụzie ọgwụ maka isi ọwụwa afọ ọsịsa asawa ya ọ ṅụọ nke ga-akwụsị afọ ọsịsa ọ malite nwewe ọbara mgbali elu ọ ṅụọ nke ga-akwụsị ọbara mgbali elu ọrịa obiri n'aja ọcha ejiri nwayọ kụwa ya aka n'ụzọ iji mara ebe egbugbere ọnụ jere mmiri ji isu eze akwụ dọkịta ozichukwu bere akwa arịrị gbasara ụdị ọnọdụ dị otu a nke ọtụtụ ụmụnne anyị bi n'ala igbo dị iche iche nọ n'ime ya ugbu a o wee rịọ ndị nwere ụdị ụlọ ọgwụ dị otu a ka ha chụsịsịa ndị soro mmụọ gbuo mmadụ a na soro mmadụ je akwa maka ihi na nwadibịa na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya ose a dụọkwala ndị ngalaba egwuregwu onyonyo nke silima ala naijiria ọdụ ọzọ ka ha kwụsị iṅomi arụrụ ala na omenelu nke Hollywood America ọ bụ maazị Ikenna Ezejiọfọ aka na-edere ndị Igbo akwụkwọ n'obodo Virginia mere ka anyị mata nke a maazị Ezejiọfọ bụ otu n'ime nwaafọ Naijiria na-eme ka egwuregwu onyonyo sinima nke Nollywood soro gede ma bụrụkwa nwata ojikwa ike akị n'isi obodo Amerịka oke odogwu a gwara ndị na-emepụta ihe egwuregwu onyonyo nke sinima Nollywood okwu a n'ụlọ oriri na nkwari nke Sheraton dị n'Abuja n'izu ụka atọ gara aga n'okwu ya ọ katara agwa ọjọọ na arụrụ ala ndị ahụ nke mere ka nwa bekee ghara inwe iku anya o wee kwuo na nwaanyị isusu nwaanyị ibe ya ọnụ n'egbugbere ọnụ na nwoke ịkpakwa ụdị agwa ọjọọ a rere ure ga-eme ka ọrịa obiri n'aja ọcha were ala Naịjirịa gbara ajụ o wee chetara ọha na eze ka mbe siri nyụọ ahịrị n'ọgbọ ọha na igwe mmadụ wee nye ụmụnna ya ka ha kụwara ya aka ha sị ya tụfịakwa anaghị akụrụ ihe ọjọọ aka ayọọla ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Igbo niile lụrụ di bi n'ala Amerịka ayịyọ ọzọ ka ha mee ka ịgba alụkwaghịm di na nwanyị maọbụ divorce n'asụsụ bekee jiri ụtụtụ laa ezumike nka na ndụ ha ọ bụ maazị Jonathan Mmadụakọ aka na-achị ndị Igbo na ndịda ugwu nke Virginia ala Amerịka rịọrọ arịrịọ a n'okwu ya o gosipụtara mwute nke si n'obi gbasara ụfọdụ di na nwunye ndị Igbo bụ osisi eji ama atụ na-achọsi ike ịbụzi osisi eji akọ ọnụ ọ gara n'ihu wee kwuo sị na mgbe ochie ndị anyị ha siwe akpụ n'ọkụ ọ na-agbọ n'ite ọ na-ada ndụ m ndụ di m na ụmụ m ndụ m ndụ di m na ụmụ m ma ugbu a n'ala Amerịka nwaanyị sinye Jiffy masa maọbụ semolina n'ọkụ ọ na-agbọ n'ite ọ na-ada a na-agbasa sị gbasaa a na-agbasa sị gbasaa o kwukwara sị na mgbe ochie ahụ nwoke bunye nwunye ya mmanya nwunye ya ṅụrụ nwa obere o nyefee di ya iko o fechara ya ma ka ọ dị ugbu a n'ala Amerịka ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-anọrọ n'ọmụ ahịa n'ụlọ oriri na nkwari maọbụ na ọgbakọ ukwu nke ndị mmadụ jupụtara were eze nkịtị kụọ Heineken kụọ Budweiser Miller Lite na Old Milwaukee ma mgbe okwu iko cigarette na-enwu ọkụ n'ọnụ ka arụsị ndị Izuọgụ ọ gakwara n'ihu kwuo sị nwaanyị dị otu a nwekwara ikikere iwere otu aka bulie di ya elu werekwa aka nke ọzọ apịa ya ụtarị eleghị anya n'azụ ka nwata nri azụ ebe ya na ụka na-eri nri o wee yọọ ka nwaanyị ọbụla nọ n'ọnọdụ dị otu a were ụtụtụ chọwa ewu ojii maka ihi na mma nwaanyị bụ di lụrụ ya ndị Igbo na-ege ntị ọgwụgwụ akụkọ anyị nke abalị a jidekwa ka i ji mgbe nta ka anyị chụọ n'owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa na ya nyanwụ ka anyị gaa nụ chọọ ihe anyị furu efu omenala Igbo ga-adị ndeewo nụ